Mnyamata amakhaliranji owumira kuposa shuga dadi? Lero tufuna tikambirane video iyi chifukwa tapemphedwa kwambiri ndi achinyamata kuti ifetu tikulandira chitonzo ndiye lero tufuna tisiyanitse kuti kodi chimene chimapangisa zimenezizi ndi chani? Chinthu choyambirira chomwe chimapangisa munthu wachinyamata amene mwina titha kumutenga kaya ndi 40 years below or there about chimampangisa kuti aziwoneka owumira kuposa ndi mdala wina wake chinthu choyambirira chimakhala different goals in life. Mnyamata, young man, eti, pa chizungu titero, amakhala zonena kuti akupanga build career yake nthawi iyi, komanso akupanga build, kuimanga business yake, kaya mwina akumanga nyumba, akukhonza sogolo la family yake. So every coin kwa iyeyo imakhala kuti is an assignment. Ndalama ina iliyonse amakhala akuilingalira kawiri katatu asanayispende. Komano sugar daddy amakhala motani? Sugar daddy amakhala kuti pamenepapa anatanipo, anadusapo. Iyeyo kwa iyeyo uh, he's just enjoying. so ma goals ambiri kwa iyeyo anatheka kale kwa iyeyo ndalama akungoyiona kuti now its just for pleasure and control akugwiritsa ntchito ndalama ija for pleasure chabe komanso kupanga control chifukwa chake sugar daddy suti amakhala ooneka bwino kwenikweni komano akupeza atsikana amene ali okongola amadziwa zonena kuti money is control he's just trying to control komanso iyeyo ndi nthawi yoti angosangalala chinthu cha namba 2 chomwe chimampangisa young man kuti azioneka woumira the different financial pressure young man chimachitika ndi chani amakhala zonena kuti iyeyu is just trying to survive komanso akupanga plan pa nthawi yomweyo so pali zinthu ma rent asunge ndalama ma savings aganizire ma emergencies aga athandizire makolo ake kaya pali school fees mwina ali pa sukulu kaya ali ndi anthu amene amalipirira komanso ma investments apange invest in business Komano sugar daddy at the same time amakhala zonsezi kwa iyeyo zilibe ntchito. Kwa iyeyo amakhala kuti ali ndi surplus income, chuma chongoonjezera eti. So ali ndi ma responsibilities ochepa. So iyeyo sakuyang'ana za kutsogolo chifukwa kuti ana ake anakula kale, ali mu zintchito zabwino. Iyeyo wangokhala yekhano ndi chuma chake. Komanso chinthu china cha number 3 chomwe chimampangisa young man, mnyamata kuti azioneka oumira kusiyana ndi sugar daddy the different meaning of spending. mnyamata amakhala zonena kuti amakhala kuiona ma- ndalama ija akamaiona ndalama amaiona ngati ndi security yake so kuspenda mosakhala bwino kwa iyeyo zimakhala too risky kuti eh, mwinatu ndidyera ndalama imene ndikanatha kupanga chinthu cha phindu pa moyo wanga pomwe sugar daddy at the same time amakhala akuona ndalama ijayo ngati ndi power mphamvu zake amaziona kuti zimabwera kuchokera mu ndalama komanso attraction komanso convenience komanso chinthu cha number 4 chomwe chimamupangisa mnyamata kuti azioneka owumira kusiyana ndi sugar daddy different expectations from the relationship izizi zimakhala motani zoyembekezera kusiyana so mnyamata amakhala iyeyo akupanga expect mu relationship kuti apeze mkazi amene akapanga form partnership so am, izi zikatheka bwanji kudzera mukupirira komanso amafuna mkazi amene akakulira limodzi pomwe sugar daddy izizi samakhala samakha- samakhala kuti akuzionanso ayi iyeyo amangoyembekezera chabe attention kuchokera kwa mkazi komanso compliance mkazi azingovomera n'chifukwa chake ma sugar daddy amayuza force kumukakamiza mkazi ngati sakufuna basi athana naye akapeze wina akamukakamiza zinthu azingopanga and they pay in cash salabadanso zoti apange munthu oti azimvana naye mwakuti mwakuti n'chifukwa chake iwo amangopanga ma hit and run amamuziratu mkazi inetu ndi ndi mkazi wanga ku nyumba iweyo ndi woti tizingonjoya basi tizipita ku nyanja ndi zina zotero so samakhala kuti akuyang'ana partnership mwa mkazi ameneyo ayi komanso chinthu cha namba 5 chomwe chili chomalizira chimamusiyanitsa mnyamata kuti azioneka oumira kuposa sugar daddy ndi chimene timati short term versus long term thinking mnyamata amakhala amazifunsa kuti kodi will this help my future zimene ndikupanga ineyo kuspendera ndalama mkazi or zikazi kodi zimenezi zithandiza tsogolo langa ine pomwe sugar daddy at the same time amangozifunsa kunena kuti kodi will this make me happy now kuti moyo wanga wakhala wovutika ndiye ndizipepese so zimene ndikupanga zindipanga kuti ineyo ndisangalale pano so mnyamata amayang'ana chitsogolo pomwe sugar daddy amakhala akungoyang'ana chisangalalo cha nthawi yomweyo basi that's why samalabada kaya kuti apereka matenda kwa mkazi kaya kuti akupanga zimenezo ndi mwana wa ndani iwo nzeru zimenezo amakhala kuti akuzichotsa now the hard truth chilungamo chowawa kumapeto kwa nkhani imeneyi ndichonena kuti mnyamata uja sali stingy sikuti ndi woumiratu amene uja ayi komano amene ujayo akupanga prioritize tsogolo lake pomwe sugar daddy akuoneka ngati wachisoni komano iye uja sikutitu akukupangirani chisoni inuyo ayi iye uja kwa iyeyo phindu akungoliona kumbali yake yokha osati la inu so he's just trying to buy temporary experience akungofuna experience ya temporary ndi chifukwa chake amati akapangapanga zakezo amakusiyani and alibe nanunso ntchito nkukuuzani musamandiyimbirenso or musamandiyimbire madzulo mwakuti mwakuti iyeyo bola zake zikutani zikuyenda So ngati mzimayi akupanga prefer sugar daddy adziwe kunena kuti iyeyo akungosankha comfort, zinjoyi zapakali pano, tsogolo lake akuliwononga chifukwa ma sugar daddy ambiri ndi amene amapanganso ruin tsogolo la anawo kuwakhwimira kaya kuwapatsa matenda ndi zina zambiri salabada kuwabweretsera mavuto ambirimbiri pa moyo wawo komano mzimayiyu ngati iyeyo angasankhe mnyamatayo adziwe kunena kuti akusankha growth eti kuti akulire limodzi iyeyo ndi mnyamatayu for later.